Ayiwa an balima jawara media jabaranin filɛbaa an bɛ foli da aw ma ka wale ɲuman dɔn an bɛ garantibugu sugu la garantibugu sugu ye sugu min ye bi sugu dogolen tɛ mali kɔnɔ bamakɔ ɔ garantibugu n'i ko ko garantibugu ka bɔ senu ka na an b'a fɔ ma 30 mètres kunnala la ka tɛmɛ i numanbolo fɛ an balimakɛ min bɛ yen ko kamisogo kamisogo bɛ jinɛ la batobaga don min bɛ kadiriya la ni seko lasana kanɛ ale kanubagaba don nka commerçant de don n'an b'a fɔ ma ko feerekɛla a ye feerefɛn fɛn minnu bɔ bi n'o y'an ka safinɛw ye bayɛlɛma safinɛw a ye maliyɛnw kɔntan a diyara anw ye ani feerefɛn wɛrɛw yɛrɛ b'a bolo

ɲininkali min bɛ yen ni o ye an ka feerefɛnw ye an bɛ minɛn caman feere safunɛw b'o la ɔrɔbuw b'o la daraw b'o la iridow b'o la kɔnɔw b'a la an b'olu de feere mamadu kamisogo n'o an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ma ko mugadamu An b'a dɔn safinɛ minnu feereta bɛ e bolo yan bi n'i ye bayɛlɛma kɛ anw yɛrɛ ka laadala fɛnw na a diyara anw yɛrɛ ye ka anw nisɔndiya kosɛbɛ kosɛbɛ safinɛ minnu bɛ yan i n'a fɔ an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw ani an ka dunfɛnw safinɛw i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na k'a daminɛ karɔti la ka taa bila di a n'a ɲɔgɔnna caman yali i bɛ se ka i da don o safinɛ ninnu dilan hakili jumɛn de y'i bila ka safunɛ ninnu fana dilan ka di maliyɛnw ma
hamdulila ɲininkali in a diyara n ye kosɛbɛ eh, a bonyana n ma hamdulila hakilina min y'an yira an bila nin baara la eh, nin baara ninnu ninnu de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la n'a fɔra anw ka kan ka to ka taa nin ta kɔfɛ ka na n'a y'an ka jamana kɔnɔ o bɛ o depansi bɛ caya an ka jamana ma epi a sɔrɔ man bon ɔ mɛ n'a bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan bon a ka ca la ala fɛ a kalite ɲuman a ka ca la ala fɛ o de sɔrɔ o de nafa bɛ se jamana ma kosɛbɛ wala o de bɛ k'a fɔ ɲɛna safunɛ min dilanlen ye e fɛ nin ye i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma de la ko di yali an bɛɛ lajɛlen b'a fɛ k'a dɔn fɔ ko di ye fɛn ye di a nafa ka bon kɔnɔbara la n'o ye kɔkanna sɔrɔ o kɔni o ye an ka i cɛ i sɛbɛkɔrɔ ɲa ye musow ka masirifɛn ani ɔrɔbu fo ka taa bila tulu ani parifɛn n'a ɲɔgɔnna caman ma an b'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛn caman feere nka hakililajigin na ni safunɛ minnu dilanlen nin ye i bɛ se k'i da don safunɛ ninnu dilan yiri fasugu jumɛn ni dunfɛn fasugu jumɛn ni jumɛn de don n'u faralen ɲɔgɔn kan n'u bɛ se ka kɛ nafama fɛn ye farikolo la fɛn bɛ fɛn ɲa kɔnɔbara la n'o bɛ se ka dɔ ɲa golo la Bon o tɛ jaabi jan ye karɔti b'a la di b'a la lenburu b'a la aloe vera b'a la bon ninnu kɔni ye yiribaw de ye yiri minnu ni an ka furakɛlikɛlaw u ma o ko yiri ninnu to dogo la o bɛ fɛn caman ɲɛ ɔ a ka ca la ala fɛ fana safunɛ ninnu n'i y'u ko a bɛ mɔgɔ fari ɲɛ a b'i teint ɲɛ a tɛ mɔgɔ jɛya dɛ mais a b'i teint ɲɛ quoi a bɛ i teint ɲɛ kosɛbɛ a tɛ mɔgɔ jɛya voilà sɛgɛ t'a la foyi t'a la a b'i teint ɲɛ voilà safunɛ kota dɔrɔn de don a b'i teint ɲɛ voilà o Mamadu Kamisɔgɔ an y'a ye ni safunɛ ninnu feereta bɛ kɛ dɔw fɛ dɔw b'a fɔ k'a bɛ kaba furakɛ ko n'i y'a san dɔrɔn k'a bɛ kaba furakɛ u bɛ fɛn caman fɔ a kan yali o kibaruya bɛ cogo di i fana fɛ yan bon safunɛ ninnu ma dabɔ kaba furakɛli kama safunɛ ninnu ye safunɛ kota de ye dɔw bɛ minnu bɛ tɛrɛtɛrɛnin ba i fari la mais kaba fura tɛ safunɛ ninnu tɛ kaba furakɛ fari kota dɔrɔn de don a bɛ mɔgɔ teint ɲɛ a tɛ se ka kaba furakɛ voilà an ɲɛ bɛ yɔrɔ dɔ la buteli dɔ sigilen don a kɛra kɔmi an ka so kasajala so kasajala n'o fɔra an hakili bɛ jigin jɔn na o ye wusulan ye wusulan ninnu olu kibaruya fana b'i fɛ a to yali i fana bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen de dilan wusulan ninnu an b'olu bɛɛ dilan an b'u dilan an b'u dilan ni jɛkalanin premier ye ɔ n'a bɛ fɔ ko wusulan hɔrɔn o y'an yɛrɛ ka dilanta ye super Kamisɔgɔ numéro deux ɔ yan bitigi de y'o ye quoi ɔ alhamdulilahi an ka yɔrɔ dɔw bɛ suguba la ɔ an nana bitigi dɔ dayɛlɛ sɛfɛrɛ yɔrɔ in na yan ni ka bitigi wɛrɛ dayɛlɛ gɛtɔrɔnda la ɔ an bɛ nin fɛn ninnu de feere a bɛɛ kɔnɔ wusulan in kɔni wusulan hɔrɔn premier an bɛ premier dɔrɔn de dilan voilà a bɛ feere an fɛ yan da bɛɛ b'a la a siyo kumaba a n'a fitinin ani butelimaw an b'a bɛɛ lajɛlen fara a n'a ji an b'a bɛɛ feere voilà An b'a dɔn musow ka suturafani n'an ko ma ko burumusiw o n'a ɲɔgɔnna caman i fana y'o caman ta ka na an balakaw ye a bɛ se ka ɲininka hakilila min b'i la an b'a dɔn muso masirifɛn caman bɛ yan daraw fo ka taa bila fani ɲɛnama ɲɛnama la i fana sera ka hakili to an balakaw la fana ye hakilina jumɛn b'i la k'o ta k'o di an balakaw ma suturafɛnw ye bɔn hakilina min ye n bila o la ɔ yan ye kɔfɛ sugu de n'a bɛ fɔ kɔfɛ sugu yan ni sugubaw tɛ kelen ye yan i bɛ minɛn bɛɛ dɔɔni dɔɔni ta ka na n'a ye k'a bila i ka bitigi la ka ca la ala fɛ ni dɔ sugu ma ja dɔ sugu na ja ɔ burumusi ninnu kɔni ye suturafiniw ye an bɛ fini fɛn fɛn feere a bɛɛ ye suturafiniw ye ɔ an bɛ fini kalite wɛrɛw feere i n'a fɔ worobden ni ninnu bɔn olu ye muso furulenfiniw de ye mhm. olu fana bɛ o sanfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ daraw ni iridow ani filɛriw olu bɛɛ bɛ yen ani ka fara kunnabiriw ka hijabu an bɛ nin bɛɛ feere ani zipu an b'a bɛɛ lajɛ lajɛlen feere ɔ n y'a f'i ɲɛ na cogo min o de don yan ye kɔfɛ sugu de ye i bɛ minɛn bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni mhm. ɔ ni dɔ sugu ma ja dɔ sugu na ja wala o de kun don
O kamisɔgɔ jamana bɛ yɔrɔ min na nin si bi a ka gɛlɛn nka e sera ka nin fɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a di an balakaw ma da nɔgɔya la cɛlakaw niyɔrɔ bɛ yan cogo min na an balakaw ta giriyalen i bolo kosɛbɛ kosɛbɛ ka butigi da yɛlɛ dɔ bɛ suguba kɔnɔ i y'a fɔ i ka kuma na ka fɔ dɔ fana bɛ gitɔrɔnda la gitɔrɔnda n'o ye garantibugu yɛrɛ gitɔrɔnda ye nka wusulan ninnu caman de bɛ feere yen kosɛbɛ kosɛbɛ yali o fana kibaruya bɛ cogo di yen bɔn tuzuru n y'a fɔ cogo min na minɛn minnu bɛ feere yan olu de bɛ feere gitɔrɔnda in fana la an bɛ minɛn misɛnmannin caman feere yen fana la
mɛ suguba kɔnɔ i ka butigi min bɛ yen i bɛ se ka taamasiyɛn di mɔgɔw ma a kan bɔn bitigi min bɛ suguba kɔnɔ o bɛ rue Brière de l'Isle na wala rue Brière de l'Isle na ɔ an ka foli b'i ye an bɛna munumunu ka na se yɛrɛ an dɔgɔnin ma ale fana ye maa ye n'i ko ko kɔrɔkɛ i ko dɔgɔnin dɛ ɔ musow ka masirifɛn caman bɛ yan ka se parifɛn n'a ɲɔgɔnnaw ma a bɛ se ka daɲɛkuru fila fɔ maaw ye maaw bɛ se ka yan ko ladɔn cogo min na ka na parifɛnw muso masiri an b'a f'a ma ko musow ka masirifɛn a bɛɛ lajɛlen bɛ yan cɛla kɔnɔ ani bolola kɔnɔ ani kanna kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ yan yali e bɛ yan bi aw ye nafa sɔrɔ a ko la n dɔgɔnin i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ asalaamu alaykum bɔn ne tɔgɔ ye ibrahima kamisɔgɔ de an bɛ safunɛ feere ani kɔnɔni bɔn an bɛ safunɛ angoro an b'angoro kɛ an bɛ detaye k'o kan kɔnɔni fana o cogo de don bɔn an bɛ fɛn caman feere
merci i ko k'aw bɛ safunɛ angoro feere angoro ba ni maa min bɛ fɛ ka angoro yɛrɛ ta mali kɔnɔ ani mali kɔ kan i bɛ se ka na aw fɛ yan awɔ an bɛ se ka an bɛ se k'a di angoro la An b'a di détail la an b'a di en gros fana na. An ka foli b'i ye, an b'a dɔn k'a fɔ safinɛ i yɛrɛ bolo bɛ fɛn min dilan o en gros k'an ka se k'a feere aw fɛ an bɛ aw yɛrɛ fo o la ee Mamadu Kamisɔgɔ mukadamu an b'a dɔn k'a fɔ i bɛ diinɛ la n'a bɛɛ lajɛlen bɛ diinɛ la mais diinɛ ye fɛn min ye an b'a fɔ o ma ko kadiriya seko Lasana Kanɛ a kanubagaba de ye e ye ka na butigi dayɛlɛ ka hinɛ maaw la nin baara ninnu caman bɛ yen ka safunɛ dilan maaw ye a yɛrɛ ka na a ka n'a dilan aw yɛrɛ ye yali mais ni maa ko k'a fɔ ko ale bɛ na nin baara nin kalan e fɛ o kibaruya bɛ ye cogo di
bon an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i tɛmɛna yɔrɔ min na yan i magara an ka sekoba la n'o ye seko lasana kanɛ segu an b'a fo kosɛbɛ an bɛ ala deli si ani kɛnɛya ani labanko ɲuman arabi ala k'a d'an n'a ma a bɛ fɛn o fɛn ɲini gundo ani bangela arabi ala k'a k'an n'a ye a bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ arabi ala k'an n'a kis'a ma cɛkɔrɔba in a donna anw jigi kɔrɔ gundo ani bangela a ye min kɛ ne yɛrɛ ye ala de b'a dɔn gundo ani bangela cɛkɔrɔba in ye ala mɔgɔ de ye an taalen a fɛ yen a ma foyi fɔ an ɲɛna ala ala kira a bɛ fɛn o fɛn f'i ɲɛna i ka baara kɔnɔna na a bɛ ala ala kira de f'i ɲɛna ne yɛrɛ wulila sen dɔ la ka taa an ka cɛkɔrɔba in fɛ yen aa n ko eh, seko n ko gɛlɛya bɛ yen dɛ a ko kamisɔgɔ a ko n bɛ min f'i ɲɛna ko siran ala de ɲɛ i kana siran maloya ɲɛ hmm. n ko gɛlɛya bɛ seko a ko ko n ka siran ala de ɲɛ ko n kana siran gɛlɛya ɲɛ n kana siran malo ɲɛ ala de ye nin bɛɛ da k'a da dugukolo in kan ko n ka taa fɔ ala ɲɛna k'ale seko lasana ko ten ko gɛlɛya min bɛ n kan k'a ka wuli ka bɔ n kan alhamdulilayi rabbil alamin o jaabi ne sɔrɔ a ka misiri kɔnɔ awɔ jaabi ne sɔrɔ a ka misiri kɔnɔ jaabi ne sɔrɔ a ka misiri kɔnɔ o kɔnɔna na dɔ ye miliyɔn kelen mesazi ci ne ma misiri in kɔnɔna na n ye n ka wasapu dayɛlɛ dɔrɔn nana

n ye seko lasana kanɛ ye dɔrɔn i y'ale ye a donna an jigi kɔrɔ n'an jɔra yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fɔ k'a barika da a ye ala n'a ala kira de jira an na a ma wari jira an na dɛ ala n'a ala kira mɔgɔ o mɔgɔ taara a seko fɛ yen gɛlɛya de y'i lase yen i y'ala sɔrɔ yen mɔgɔ si ma taa yen a sumalen bɛɛ de bɛ taa a ka kalan n'i taara a bɛ sɔrɔ y'i hakili fara ɲɔgɔn kan ka ala ani ala kira d'i ma i bɛ sɔrɔ ka to i sigi i ka so k'o kɛ o foli o foli bɛ dan b'o foli la dan t'o foli la dɛ an bɛ fɛn o fɛn kɛ gundo ani bange la seko lasana kane de don an tɛ yilayila k'o fɔ n'i y'an jɔ tasuma sanfɛ an b'o fɔ an tɛ siran mɔgɔ ɲɛ k'o fɔ o a tɔ ye o ye fɛn wɛrɛ de ye min ye min ye jamana in kɔnɔ o dɔnnen don seko lasana kane y'an jigi de ye diɲɛ ani alikiyama an b'a dɔn an bɛ y'a ka darapo kɔrɔ alikiyama o kɔni sika t'an na sika foyi t'an na ala ka ɲɛ kɔrɔ ala ka ɲɛ kɔrɔ ala k'an jiginyɔrɔ kɛ arijina firidawusi bi jaahi nabi mustafa muhamad sallallahu alaihi wa sallam ɔ an bɛ jawara media mɔgɔw fo n'o ye n bɛnnakaw ye an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ cɛsiri min na diinako in na ala de b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔ bɛ fɛn dɔw ɲini san mugan san bisaba n dɔw bɛ na militi kelen a b'a dilan jawara media mɔgɔw y'o ye o ye an b'ala deli ala ka si ni kɛnɛya d'u ma baara in ta fanga yarabi ala k'a d'an n'u ma cɛsiri min b'a la gundo ani bange la yarabi an b'ala deli ala k'a fanga d'a ma ala ka se d'an n'a ma a kunkɔrɔta yarabi ala k'a d'an n'a ma n'o ye seku jawara ye an b'a fo kosɛbɛ an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ sisan mawuluduw bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ seko ka ko bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi bi in na a sen bɛ taa bɛɛ kɛnɛ kan o cɛsiri de ye wari ko tɛ fɛn wɛrɛ ko tɛ foyi t'an bolo k'a di seku jawara ma foyi t'an bolo hali n'a ye sanu kululama d'a ma a bɛ ka baara min kɛ diinɛ in kɔnɔ o y'an fa n'i ko ne ma dɔrɔn ko karisa bɛ seko fɛ o yɛrɛ ye ne bolo miliyari de ye k'a fɔ ko karisa nin filɛ nin ye ka seko ka d'a ye o ye ne bolo miliyari de ye parce que ne b'a dɔn a kɛra maa min fɛ o tɛ maa gansan ye o tɛ maa gansan ye farikolo la a bɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ farikolo de la n'o tɛ seko tɛ maa yɛrɛ ye hmm? farikolo la a bɛ mɔgɔw de ɲɛkɔrɔ ko mɔgɔ don mais maa tɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ni seko gɛrɛla ɲɔgɔn na i bɛ tamasiyɛn dɔw minɛ a la kuma dɔw la n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ a ka jan kuma dɔw la n'i y'a ye i b'a sɔrɔ a ka surun n'i y'a ye jama la dɔ y'a ye k'a to taama la jama la o la o de la i bɛ seko dɔn n'i ye nin jate minɛ a la dɔrɔn i b'a dɔn kuma dɔw la n'i y'a ye i b'a fɔ k'a ka jan de kuma dɔw la n'i y'a ye i b'a fɔ k'a ka surun de farikolo tigi don mɔgɔw cɛla dɔrɔn mais seko tɛ maa ye seko abdulkadiri jilani de b'aw ɲɛkɔrɔ an bɛ seko filɛ ni seko abdulkadiri jilani de mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko eh, seko ka kadiriya silisila ayi bɔn anw tɛ kuma jan dɔn o la an ka seko y'a minɛ seko abdulkadiri jilani de la dɔrɔn a banna silisila wɛrɛ tɛ an t'o fɛn wɛrɛ ɲini o la seko abdulkadiri jilani de b'aw ɲɛkɔrɔ an bɛ ala deli halisa seko in si kɛnɛya ani labankoɲuman ya rabi ala k'a d'an n'a ma a bɛ fɛn fɛn ɲini gundo ani bange la ya rabi ala k'a k'an n'a ye a bɛ siran fɛn fɛn ya rabi ala k'an n'a kis'a ma an bɛ an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo min bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ye mukadamu ye an ye mukadamu commerçants de ye seko lasana kanɛ de ye mɔgɔw bɔ segu ka na ne sigi mukadamuya la n'o tɛ ne m'a ɲini m'a ɲini n tɛ moriya sira fana kan n ye commerçant de bɛɛ bɛ n dɔn n'o ye n ye commerçant de ye hamidulilayi a ye n kanu k'a ye a jɔyɔrɔ bɛ n na a ye mukadamuya ta k'a di yan wa n ma waso n'a ye tile kelen ko ne ye mukadamu ye Basa ne bɛ baara min na hamidulila rabili alamina ne bɛ commerçantya de la an ye commerçants de an tɛ moriya sira kan an kɔni an ye commerçants de i y'a faamuya o kɔfɛ seko fana ye an kɛ mukadamu ye ɔ n'ale ye min kɛ o de y'a bɛɛ ye ɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh merci an ka foli b'i ye an bɛ jawara media jabaranin lajɛbaga bɛɛ fo Bi an kun bɛ kalabankɔrɔ garantibugu an bɛ garantibugu garantibugu an bɛ maa min fɛ sɛfe yɔrɔ la an bɛ mukadamu fɛ bi seko lasana kanɛ ka kanubaa belebeleba don maa min bɛ bi n'a cɛsirilen don diinɛ kan diɲɛlatigɛ ye hakili dɔrɔn de ye ale sera ka baara caman de ye walankata k'a boloda silamɛw ye a ye na aw ka n'a san an yɛrɛ ye ka safinɛ dilan i yɛrɛ ye ka tulu caman fɛn bɛ yan k'olu caman dilan yɛrɛ i n'a fɔ anw ka wusula a n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ i fo o la an ka DG n'o ye Seku Jawara ye an fana b'a fo a ka cɛsiri la diinɛ kunkanko la maa bɛɛ tɛ kɛ diinɛ fɛ ka yaala a tigi nɔfɛ mun b'a kanu na seko lasana kanɛ ko a kɛlen seku jawara fana bolo kanubaga jɔn belebeleba ye a bɛ a sogo n'a ka mɔbili n'a ka wari a b'a bɛɛ lajɛlen ta ka kadiriya mɔgɔw sɛgɛrɛ aw bɛ diɲɛ fan fan yaala ala ye a ko n tɛ wariko la a ko anw tɛ sanuko la anw bɛ taa si yɔrɔ caman na an t'a kɛ ni wariko ye an bɛ taa si yɔrɔ yɔrɔ la an t'a kɛ ni foyi ye anw ka ɲɛmaa n'o ye seku jawara ye a ko ko lasana kanɛ a n'a kanubaaw bɛɛ lajɛlen an fana bɛ seku fo la ka jawara maa bɛɛ tɛ kɛ diinɛ fɛ dɛ ka tila ka k'i bɛ yaala dɛ an bɛ yɛrɛ fo an b'a fɔ ma ko k'an bɛn waati wɛrɛ n'ala sɔnna ma aw kana fili ɲɔgɔn ma aw n'aw kɛra diinɛ kelen na aw ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛbaga ye kunko ɲuman n'a juguman fɛ an fana b'i yɛrɛ fo kumabarani tun ye maa min bolo aw denkɛ n'aw balimakɛ vieux kɔtigi tarawele alifa musa kɔlɔn tarawele an'an ka dɔgɔnɔmuso an b'aw bɛɛ fo olu tun bɛ kamera kun na an b'a fɔ maaw k'an bɛn waati wɛrɛ aw salamu aleyikumu waramatulayi taala wabarakatu seku lasana kanɛ ka dugawu ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma an b'a fɔ maaw k'an bɛn